chiyambi chokoza dziko ndikuvomereza mistake tithokoza boma pobwera poyera ndikuvomereza kuti mdziko muno tili ndi vuto la mafuta 2001 anthu amadya zikhawo za ntchire koma boma limakana kuti kulibe njala 5 years ago malawian staple food inali chitedze apm wakwanisa kubwesa nsima ndipo tili ndi chikhulupiriro kunena kuti abwesanso mafuta ndikunena pano wapakira galimoto yake ku sanjika palace akukumana ndi akuluakulu a banki discussing forex issue ena aja mu nthawi ngati imeneyi amangoyendayenda ngati siku transport mozambiki tanzania kuli mapoti koma kusowa mafuta south africa amapeza forex yochuluka kudzera ku migodi mafuta akusowa pali mwambi amanena kuti oyenga mafuta satuwa koma ku nigeria amayenga mafuta akusowa amalawi timadziwika ndi nsanje we cannot even export ufiti kumaiko ena zimandidabwisa kuona graduate kumayankhula zoduka mutu pa facebook ananyenga wantchito ndi kumpasa mimba mkazi wake anapita ku koti kuthesa banja thembisa kamangira anauza magistrate kunena kuti akulu amenewa amabwira madrag lero akulimbana ndi personal life ya prophet bushiri what about your personal life banja linatha you are disgruntled idiot wa barbershop asagule galimoto akuti corruption okay wanda sisha is a rapist chikhalirecho nayenso ananyenga housemaid akuluakulu mphunzitsi pa st andrews international high school sangafanane ndi government primary school teacher osayerekeza smallholder farmer ndi mega farmer even maloya we have executive like wapona kita kumbo soko frank mbeta amayimira executive people like bushiri apm chilima ndi ena the other side we have content creators amangoneka pa pepala kuti ndi maloya sanawinepo mlandu akufuna tax return ya umeta 1 kodi iyeyu wationesa kale yake chifukwa before blaming others tikhale chitsanzo kukhala oyamba kuonesa tax return and moreover ali ndi abale ochita bwino amagula magalimoto koma sanawafunse ngakhale tsiku limodzi kuti aonetse tax return akunyoza bushiri personal life zikugwirizana bwanji ndi katangale ifeyo tibwere pano kufotokoza uhule wa make will that be fair mkazi wake anaulula mukhoti kuti amabwira madragi marekodi alipo pa 6 february 2024 kamangira ndi mkazi wake thembisa suwandi anasayinirana kuvomereza kutha kwa banja 8 january 2025 kunali final settlement ku blantyre magistrate kutha kwa banja kwa alexious kamangira ndi thembisa ndimanena mobwereza kuna kuti kamangira akamamenya nkhondo yolimba ndi katangale timuchita sapoti koma if he is fighting the rich we cannot support him chifukwa katangale akuchitika ndi anthu ambiri even osauka amene agulisa mafuta azigubu simabilionera mupite ku immigration passport 50000 yomweyo koma anthu osauka akupereka 300000 kumpasa officer that is corruption kodi amene akuchita zimenezi mabillionaire forex madola akupezeka pansi pa mtengo ku city center gateway mall pa game kodi reserve bank samadziwa zimenezi anyamata akupikula madola ku mabanki nkumagulisa mokwera pa black market and moreover mabanki akuchita izi tikuwadziwa pali nbs national bank there are more ways black market imene tikuiona pa gateway mall black market imene tikuiona ku city center ikuchokera ku nbs ndi national bank and someone the so called yo- lawyer busy every day pa facebook kutchula maina a anthu iyayi forex imeneyi akubanda auje akubanda auje give us an evidence nothing law demand evidence loya akamanena chinthu mu khoti akuyimira client amabweretsa umboni olondola akanama amampeza ndi mulandu wa perjury ngati zimene tinaziona pa 16 september 2024 ku khoti akamangira anapezeka ndi mulandu wa perjury chifukwa ananama justice ivy kamanga anampeza olakwa you can see today he's mentioning a lot of people kuti akuba forex akuibera kuti fodya amagulisa ndaboma ndalama zimapita ku banki forex imapezeka ku banki kodi ku banki ikutuluka bwanji abushiri amagwira ntchito ku banki akarimu gandi agangata whoever else you are mentioning amagwira ntchito ku banki and you are saying kuna kuti anthu amene wawa akuba forex yet forex imakhala ku bank ikutuluka bwanji ku bankiko kodi chabwino anthu amene agulisa forex pansi pa mtengo akuitenga kuti mesa kuchokera ku banki komweko so how they are taking forex ku bankiko that's the question iweyo ngati wamisala ukuyenera kukhala pansi ndikulingalira chifukwa sizinayambe lero izi since 1994 takhala ndi forex black market ku Malawi kuno reserve bank ili kuti because ndi ntchito yawo reserve bank kuonetsetsa illegal forex trading kuno ku Malawi they have to control it koma lero bank ya nbs ndi national bank ali busy kutulutsa forex ndikumapatsa anyamata kuti azigulitsa mokwera reserve bank pakacha tiyerekeze chimanga chabwera ku admarc kalaliki akugulitsa kwa mavenda and someone is blaming a minister that is nonsense nkhani ya forex tipange blame mabank chifukwa akumapigulitsa ku black market apm pamene amatenga boma anapeza mavuto a njala high inflation komanso kusowa mafuta anthu anapita kovota pa 16 september akuchokera pa mzere wa mafuta lazarus chakwera anapita pa wayesi ya boma ndi kupepesa kuvomereza kuti anthu ena anaononga kwambiri ku nocma ndiyetu kudabwa anyamata a mcp masapota ouma mitu akunena kuti boma linalakwitsa kugula chimanga ku zambia chifukwa mdziko muno chimanga chinalimo chambiri akuluakulu chimanga chinali kuti poti anthu amadya chitedze lero mopanda manyazi anyamata a kongeresi akunena kuti mdziko muno munali chimanga chambiri boma linaononga forex kupita ku zambia ndikukagula chimanga nde timafunsa chimanga chinali kuti anthu amadya chitedze madeya komanso zakudya za nkhumba 5 years anthu akudya chitedze ku Malawi kuno president akumadziwa akuti kunali chimanga chimanga chinali kuti thumba la chimanga timagula 80000 up to 100000 ndiye lero anyamata a boma ndi omwe ali athamanga akuti ayi ku Malawi kuno kunali chimanga apm analakwitsa kugula chimanga ku zambia that is nonsense inu ndi lazarus chakwera yemweyi anayambitsa program yogula chimanga ku zambia ngati mdziko muno munali chimanga ndi chifukwa chani kumwamba wakulamba anakumana ndi hakainde hichilema ndikumpempha kuti tikufuna chimanga mdziko muno muli njala okay mukunena kuti mdziko muno munali chimanga lazarus chakwera anapempha chimanga ku ukraine akuti ayi dziko muno munali chimanga kodi si achakwera omwewa amene anapita ku dubai dziko losalima dziko losagwa mvula dziko limene anthu ake samalima andiye anapita kumeneko one nkhani ya mafuta two amapempha chimanga ku dziko losalima can you imagine tinaona minister of agriculture wa ku zambia mr mtolo anakumana ndi sam kawale pa nkhani ya chimanga hakainde hichilema anamvomera chakwera tikugulitsani chimanga koma analibe ndalama chifukwa 3 trillion malawi kwacha anagula mahewu and now apm atafika pa 16 september anamva chisoni ndi anthu amene amadya chitedze mwamachawi anagula chimanga kugwiritsa ntchito 137 billion ya world bank a kamangila kanali kuti lero akunyoza roza fatch minister of agriculture akuti ayi ameneyu waba forex pogwiritsa ntchito business yogula chimanga ku zambia ndikamanena pano kuti kamangila ndi wamisala ena amayesa ndikulimbana naye i'm not blaming this person fighting against corruption koma tikudana ndi munthu ameneyu chifukwa chonena mabodza you can see here akunyoza roza fatch kuti ayi ameneyu anaba forex pogwiritsa ntchito business ya ku zambia kodi akuluakulu amene agula chimanga ku zambia ndi ndani tiyambire pamenepo apm atangotenga boma anasankha nduna zitatu minister of state alfred gangata minister of foreign affairs george chaponda minister of finance joseph mwanamvekha nduna zoyamba za apm zinali zimenezi kuphatikiza spc justice saidi mu nthawi yomweyo tinaona mwanamvekha akukambirana ndi world bank anapasa ndalama kuti akagule chimanga ku zambia tikukumbukira ndalama zimenezi 77 million dollars mukasungunula ku malawi 137 billion kodi nthawi imeneyi roza fatch analipo the answer is no a roza fatch asankhidwa kachiwiri as minister of agriculture process imeneyi ya chimanga itayamba kale a mwanamvekha profesa apm boma la zambia komanso world bank ndi amene amayendesa process yogula chimanga kodi alexious kamangila akamanena kuti roza fatch waba forex yogulisa chim- yogulira chimanga akutanthauza chani chifukwa chimanga chimenechi anagula ndi world bank mogwirizana ndi apm komanso mwanamvekha roza fatch kunalibe forex anaiba motani atiyankhe mbuyomu amatiuza kunena kuti ayi joseph mwanamveka ndi amene anagulisa banki ya malawi savings chikhalirecho mwanamveka 2015 sanali minister of finance it was goodall gondwe malawi muno aliyense olemera aliyense ochita bwino ndi wa corruption according to alexious kamangila timaziona kumudzi munthu asakolole chimanga chambiri akuti ndi okawa nthawi yolima mumangomuyang'ana munthu uja akulimbikira kulima inu mukumwa kachaso kubwira madragi busy pa social media azanu aja akolola chimanga mukuti ayi ameneyo ndi okawa same applies to alexious kamangila wapona kita akamayimira milandu anthu andalama zawo iye uja ndikumalemera akuti iyayi ameneyu ndi wa corruption iwe nzakoyo ndi executive lawyer iweyo ndi content creator mungakhale page imodzi now we are talking of ometa 1 executive barber amene amameta mutu umodzi 90000 mutu umodzi 50000 iweyo pamenepo waika link pa facebook ukupempha ndalama fighting for corruption munaona kuti ndalama zikupanga fight corruption kodi ndalama ndi corruption degree degree yakenso ndikukhala ya law imapasidwa ulemu kumayiko degree ya law imapasidwa ulemu kumayiko koma alexious kamangila waipanga degree imeneyi kukhala yopanda ntchito anyway tithokoze apm pothesa njala amalawi amadya chitedze munthawi chakwera 2001 munthawi ya udf timadya zikhawo za ntchire so tikuyenera kuyamikira apm mwachita zimene anachita bingu bingu anapeza anthu akunyowoka dziko muno koma anabwesa chimanga chochuluka it was a food basket tinasangalala leronso apm kungolowa mboma anapeza chitedze as a staple food anabwesa chakudya amalawi akusangalala tili ndi chikhulupiriro kunena kuti muchita chimodzimodzi nkhani ya ma blackout anthu akudandaula mtawuni magesi akungozima kodi a minister of energy mukupanga chani this is a serious matter Malawi ali pa chiopsezo chifukwa ngakhale iwo amene achita kafukufuku kuti kodi ndi angati alibiletu kalikonse ndipo afuna thandizo, padali anthu okwana 5.7 million oti akhala opanda chakudya kuyambira Okutobala mpakana mwezi wa Malichi 2025. Ndikuti tifunika tikhale ndi ndalama. pafupifupi 350 million, oh sorry, billion kwacha zimene sizilinso m'bajeti ayi koma kuti anthu akhale nchakudya chifukwa njalayi ikhala yoopsa.
inu mp zaka 10 kumangowina akuti chifukwa ndi fritani yonyamula maliro ambulasi yonyamula maliro a- amagula mbale za kumaliro amagula makasu akumanda that is all mp wa mtundu wanji woganiza anthu akufa analemba ntchito achinyamata daily kuyenda pansiku achinyamata daily kulowa mmudzi akuti kufufuza kumene kuli nyumba ya siwa kodi ife tidya maliro ndiye tikuwuzeni ma mp uchitsiru umene tatopa nawo taonani m'midzimu tapitani ku lilongwe city tili ma mp angati ambirimbiri tapitani ku mzuzu ma mp aliko angati blantyre zomba misewu yogumuka akakumwa zithaphwi but we have mps ndiye tikunena kuti za mabokosi fayi we don't want your boxes mutenge mabokosi anuwo muzikapatsa abale anu musanamizire mabokosi misewu yogumuka kunamizira mabokosi mukulephera kumanga mijigo ife tikhale mabokosi 5 billion pa chaka mdziko muno tili ma constituency 229 and apm akupereka 5 billion pa constituency pa chaka zikutanthauza kuti chaka chimodzi 5 billion 5 years 25 billion per constituency tisaone mabokosi we don't want boxes please 5 billion imene igwire ntchito yolongosoka tikufuna misewu tikufuna magetsi anthu ochititsa manyazi komanso anthu akumudzi pena pake tadziganizani mp zoona mp kukhala na mabokosi chimene amawinira ndi kusamala mabokosi kusamala kumanda kutsuka mbale za kumanda kuonekera kumanda that is all misewu yogumuka we are tired of your nonsense akuluakulu history is the best teacher